uthenga opita ku zipani zonse zosusa muno mmalawi uwu ndi uthenga waulere zili ndi inu muutenge kapena musautenge koma ndikupangira kuti pamawa izakhale reference point yondikumbukira kuti ndidanena palibe munthu amene amapita standard 2 asanakhonze standard 1 palibe munthu amapita form 4 asanakhonze form 3 ndi chifukwa chake kumakhala mayeso Izi akunena a mec wamkulu wa mec kunena kuti azaganizira masiku ena oti awonjezere poganizira ndi madandaulo anu amene mwadandaula inu ngati azipani zosusa kuti kalembera wa mu phase 1 sanayende bwino nde akuti avomera kuti sanayende bwino ndipo azaganizirako kuti azachita extend kapena azakupasani masiku ena mukalolera zimenezi ndiye kuti mwapereka blank cheque Tikamakuuzani kuti dziko li akuyendesa ndi ma mafia musamaone ngati timangonena kapena kuti ndadya chamba. Ndimanena izi chifukwa zimachoka mkati momo. Muziwe kuti kuli ma plan oopsa kwambiri. Inu mudapita kukapangisa press conference ncholinga kuti mzimayi ameneyi asiye udindo wake. Malo mokuti asiye udindo wake anakakuyankhani ndi a boma. Mneneri wa boma ndi amene anakayankha mau kapena kalata yopita kwa wamkulu wa mec. mudziwe kunena kuti pansi pansi panopo pali zochitika zambiri zimene inu simukuzidziwa inu mudapempha zambirimbiri zonena kuti zichitike mu phase 1 mudziwe kuti mukangolola kunena kuti uh, phase 2 iyambe musanachite resolve zovuta za mu phase 1 mudziwe kuti zimenezizi ndiye kuti mwalolera kunena kuti chisankho chili bwino kapena kuti kalembera ali bwino munthu okuba sumamuyang'anira akuba kenako ndiye ndikumazapita ku polisi siku lina kumanena kuti unampeza akuba last week Ngakhale ku polisiko akakufunsa kuti ngati unampeza akuba last week bwanji sunamugwire? Ndafuna ndikuuzeni kuti pambali ya malamulo tikasatira malamulo ngati chinthu sichili bwino chikuyenera kuti chiyimisidwe nthawi yomweyo. Kunja kuno kuli ndalama zaulere zimene zikuyenda ngakhale kwa anthu osiyanasiyana including ma analyst. Palibe amene angabwere atalandira ndalama ndikukavomerezana nanu kunena kuti zinthuzo zili bwino kapena sizili bwino ayi chifukwa adzakhala kuti iyeyo walandira ndalama. Ma issue okhuzana ndi chisankho muachitiretu resolve padakali pano ngati kuli extension ichitikiretu musanapite mu phase 2. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti akuluakulu a ku mec komanso a ku nrb anatumiza mauthenga kwa anthu awo amene akupanga za nrb mmalo osiyanasiyana za kalembera kunena kuti akamulemba munthu kuti ameneyi akufuna cha nzika pamene akupita ku mec kuti akalembetse akumamuuza kunena kuti nambala yako siyikuchita appear. Uwu ndi uthenga umene unachokera kwa akuluakulu a mec, nrb komanso a mcp ndi cholinga kuti aoneke ngati sakunyoza malamulo a khoti amene analamula kunena kuti aliyense amene alibe cha nzika azipita azikalembetsa malo amenenso pali a mec po. Koma ziwani kunena kuti anthu ambiri ochokera madera osiyanasiyana ku Nkhotakota, Salima, Mulanje, ku Mzuzu ndi malo onse osiyanasiyana akuyimba mafoni kudandaula kunena kuti akalembetsa cha nzika chija, Mmalo mwakuti akapite mu system ya mec sakupezamo ujeni awo akunena kuti sikuchita appear. Izi ndi zina mwa izo zimene zikuchitika madera osiyanasiyana ndipo tikunena panopa akuluakulu a mcp akuchita kunyamula ana ndi ana omwe mmalole kupita nawo malo a kalembera magalimoto atavaka- makaka awo a chipani cha mcp. izi ndi nkhani zina zomvetsa chisoni ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti amalawi mukuyenera musamale padakali pano akuluakulu a mcp ena kumpoto makamaka ku mzuzu akuoneka kapena aonedwa akugula zimene anthu alembesera kumeki zija zovotera kapepala kaja akukagula kamene kajako ena akugulisa 5000 ena ochenjera akuwagulisa 200000 amalawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri ndalama izatiphesa Zoona inu mukugulisa ufulu wanu wa 5 years ndi 5 sauzande? Zoona? Mavuto mmene alili mmalawi muno amalawi zoona mwafika size yokagulisa ndithu chovotera chanu ndi 5 sauzande? Mmene mukulilira amalawi mmene dziko lilili inuyo mungalolere ndithu kumakagulisa chokavotera chanu ndi 5 sauzande? munayenera muzimvere chisoni komanso mumvere chisoni ana anu ndi mmene dziko likuyendera Sindikumvetsa ndipo sinaye- khulupirire ndi kumva ndi kulandira mafoni kunena kuti anthu ena makamaka azimayi ku mzuzu akupita kuma- ndikumakakumana ndi akuluakulu a mcp kumakagulisa ndithu chovotera chawo ndi 5000 zana anthu amenyana ku mzuzu pakana wina akupita ku chipatala tikunena pano analiso akugula zulo pa Mzuzu stadium koma pamaso pa apolisi apolisi akuona palibe action imene akutenga ndiye izi mukhonza kuona kuti ngati inuyo a opposition simugwirizana ngati mulolere kuti phase 2 iyambe musanachite resolve zovuta za mu phase 1 muziwe kuti inu mwathera pompo kuli bwino mukasanzike kuti mwinaso chisankho chi simukuchifuna Pano tikunena panopa ma monitors a mcp ambiri ali ndi za nzika makhadi a cha nzika ambirimbiri chifukwa agwirizana kunena kuti pamene munthu wabwera kuti azalembese ngati zina lake silikuoneka akungomupancha ndi makhadi amenewo muziwiretu kuti pamenepo munthuyo wavoteratu oti amene akugulisa zawo zovotera zo- zochokera ku meki akumavoteratu amene akuloweratu mu system ndipo ndikufuna ndipereke warning kwa inuyo wamkulu wa meki komanso wa nrb kunena kuti malawi is bigger than you amalawi tu amangooneka ofasa koma akafuna kuti siku limenelo anyunomuke amalawi amanyunomuka musaone ngati amalawi ndi zisiru mukatenga zisankho izi ndikukhala kuti ndi za chipani cha mcp osakhala za ziko siku lake ndi limodzi muzandikumbukira mudziwiretu amalawi kunena kuti mcp yayamba kampeni ndipo yayamba kampeni mu system kapena kalindala ya kampeni isanayambe koma zimene zikuchitika ndi president lazarus chakwera zikuchita kuoneseratu kuti kampeni iwo ayiyamba ndipo akupanga china chilichonse chotheka ndi cholinga kuti aonesese kuti zisankho zimenezizi azibere ndithu ndafuna ndikuwuzeni inu amalawi mukhale otchera maso anu musegule maso anu panopa boma latulusa anthu oopsa kupita m'mizimu kumakapanga cha nzika kumakagula cha nzika ena akuchita kugula ena apanga mapulogalamu okha ngati akupereka fetereza komanso maneti ndipo akafika m'mizimu ngati ku Namcholi akumanena kuti tiyeni tizipita kwa mfumu koma mubwerese cha nzika chanu mukalandire neti akafika kumene kujako akumakopera nambala ya cha nzika ija kuti munthu ulandire neti koma inu zoona amalawi mwafika pogulisa ufulu wanu kukagulisa cha nzika chanu ndi kukapereka nambala ya cha nzika chanu yeti mukuziwa kuti chimenecho ndi chofunikira chifukwa cha neti kodi ife ndi mtundu wolozedwa ndi mtundu wa anthu wanji amalawi ndife anthu osusuka kwambiri mukaona ndalama zimene akulandira anthu ndi kuchita exchange ndi chanzika komanso chovotera ndi ndalama yochepa iyi yocheperatu kusonyeza kuti ngati ili 5000 ndiye kuti pa chaka mu- a- mukulandira 1000 chaka chinacho 1000 1000 pakana 5 years 500 5000 tinayenera tizimvere chisoni kwambiri choncho inu a opposition mukapitiriza kugona ndafuna ndikuwuzeni kuti na kuti ujeni phase 1 ikutha mawa ndipo ngati mulolere kuti phase 2 iyambe muziwe kuti imeneyo ndi shauli yanu ndipo amalawi inuyo ndikupempheni amalawi kunena kuti konse kumene muli musalolere kugulisa cha nzika chanu musalolere kupereka cha nzika chanu musalolere kupereka kapepala kamene akukupasani a meki kuti muzavote muziwe kuti pamenepo mukangolola kupereka chinthu chimenecho mwavota kale iyi ndi system ya smartmatic smartmatic kapena tinene choncho smartmatic ndi system imene ngakhale ku america trump akulephera kumuvotera machini kapena system ikuvotera munthu mmodzi basi wa boma iyi ndi system yoopsa kwambiri imene zisankho ku malawi kuno sizizayenda bwino ndikupempheni azimayi umphawi inde ulipo koma musamalire tsogolo la ana anu Koditu zisankho zikubwerazi si zathu ayi, zisankho zikubwerazi ndi za ana athu ndi ana awo. Ngati sitipanga chisankho chabwino chokuti boma ili litulukenso mukalowe anthu ena, muziwe kuti ichi ndi chiyambi cha mavuto a mavuto. Panopa ali busy kukonzekera kubera zisankho, panopa anali ku meeting yawo imene akonzekera kuti azipha anthu. Ndafuna ndikuchenjezeni inu mayi Kaliati kumene muliko musamale kwambiri ku 44 ko mukamayenda kumeneko kwasegulidwa agalu anali ndi meeting ku area 43 ko kukuchitani target inuyo kuti akuombereni akupangeni chipongwe ndiponso pali akuluakulu ena a dpp amene apangidwa earmarked ndi ena a opposition ngati chipani cha aford udf kumene inu anthu apitire akasiye mfuti m'makomo mwanu akazikwirire pa mageti kapena mu mpanda zimene kusogolo kwake kuzapita apolisi akanene kuti mwapezeka ndi mfuti ndi cholinga kuti inu musapeze mpata woyimirira choncho inu mayi kaliyati musamale kumene muliko chifukwa meeting imene inali ku area 43 ku tally center kumene akufuna azabereko masankho awo ndi ya inuyo izi ndikungonena chilungamo ndipo musamale ngati mmayenda mkwake umakopansi Musamale akufuna akupangeni chipongwe a mcp. Wina amene ukuyenera usamalire moyo wako ndiwe Namiwa akuti wawapangisa manyazi ndiye iwe usamale Namiwa usamangoyenda chisawawa you need to guard yourself anthu awawa ali ready to shed blood. Ndafuna ndikuchenjezeni inu nonse amayi Kaliati komanso amayi a, a, achimwene che Namiwa kunena kuti anthu awawa akuti mwawayalusa powakanira commission of inquiry yawo imene ikuoneka kuti anthu ake anachita dictate kale zokambiranazo ndi ripoti akuziwa zimene zili zizatuluke tinanenatu ife mbuyomu kunena kuti commission of inquiry iyi ndiyongofuna ya cover up ananenapo ena ngati a Ntanyiwa ndikufuna amalawi muchenjere kwambiri osalola manyaka amenewa kuti apitirire ndi chifukwa chake uzakaona mwana kapena nkute kapena mwana wako olo galu wako akukuluma uziwe kuti zinthu sizili bwino akulu woti anali ku Salima ku Ngodzi uko salima uko tikamachoka ku Mtakataka pa Ngodzi trading center alephera msonkhano pamenepo anthu kuwatukwana mukanakhala anzeru inu a mcp mukanapita ku drawing board mukazifunse kuti kodi chikuchitika ndi chani kodi anthu athu akutikana chifukwa chani tiona zinthu zimene sitinazione amalawi muona zinthu Bon Kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village TA Mabuka box 76 mulanje malawi southern africa